Ama m na ị ka na-eche, na-achọkwa ịmata ihe mere n'akụkọ a. Ngwa abịago m ọzọ. Biko echefukwara ịlaịkị na ịsọskraịbụ na chanel anyị. Abịala m ịtụbiri gị mpekele azụ ọzọ. Ama m na azụ nke m ga-atụbiri gị ga-atọmịrị gị. Ngwa ka anyị gaa n'iru ka anyị matazie ihe mere n'akụkọ a. nke mere na Ọlamma kwadoro wee soro Ọkaome bilie njem ịlaghachi n'obodo ya. Mgbe ha gara ije ruo ihe dịka kilomita atọ, Ọkaome gbara nguzo kwuo okwu nke Ọlamma na-aghọtaghị. Okwu ya dịka nke ndị na-agba afa. Ozugbo o kwuchara okwu ndị a, mbara gbara ha gburugburu wee gbanwee, ebe e weburu nnukwu osisi na oke ọhịa. Sọsọ ndị ndị achara na ala ọzara bụzi ihe nọ na ya, na-egosi na ha agafeela oke ala mmụọ na ndị mmadụ. Anaghịzi ahụzi osisi nkwụ, ngwọ, ụgba maọbụ osisi ọjị ebe niile bụzi ịkpa achara na ala okwute egwu wee jide Ọlamma nke mere ka a ga-asị na mkpụrụ obi ya wụnyere ya n'afọ nke ka nke ha adịghịzi ezute mmadụ ọbụla n'ụzọ ha anụghịzikwa ọbụladị ube nnụnụ Ọlamma wee ghọta na njinji ejiela. O wee tụgharịa ka ọ gbalaga laa obodo anyị ma ọ dịghị ụzọ mgbapụ dị. Kama, e were mgbidi so ha n'azụ nke na-egbochi onye ọbụla chọrọ ịlaghachi azụ. Ọ dịghịzi ihe Ọlamma nwere ike ime karịa ịna-eso Ọkaome. Ọkaome wee sekpụrụ Ọlamma na-eje ebe ha na-eje te ya anya Ọkaome wee kwụsị rịọ Ọlamma ka ọ nọdụ ala chere ya e were ihe ọ na-aga inyeghachi ezigbo enyi ya nke bi nso nso ebe ha nọ o tinye isi na mkparata ụzọ wee gawa mgbe Ọkaome laghachiri ọ bụrụ onye na-enweghịzi aka ha biliekwa njem ha. Obere oge, Ọkaome arịọkwa Ọlamma ka o chere ya ka ọ kwụọ ụgwọ ya ji. Mgbe ọ laghachiri, Ọkaome abụrụ onye na-enweghịzi okpokoro isi. Otu a ka Ọkaome megidere wee nyeghachicha mpaghara ahụ niile ọ gbazitere wee bụrụ sọsọ ụfụfụ na-erugharị n'ikuku. Ọlamma amaghị ihe ọ ga-eji onwe ya mee, na-ekwu n'obi ya na ya aghọọla ọdị ndụ ọnwụ ka mma. N'obere oge, ha wee rute n'ọma ahịa ndị obodo Ọkaome. Ebe a ka ọtụtụ ndị mmụọ gbakọrọ, ndị nọ na-eche ịmata mgbe Ọkaome ga-alaghachi. Mgbe ha hụrụ Ọkaome, hụkwa na Ọlamma so ya laghachi, ha wee mee mkpọtụ dị egwu. Mgbe ha na-eme mkpọtụ a, ọtụtụ ndị mmụọ wee site n'aka nri na aka ekpe na akụkụ ọbụla gbakọọ. Ụfọdụ ndị mmụọ nwere naanị ogbe ahụ ma ha enweghị isi ma ọ bụ ụkwụ. Ndị ọzọ nwere naanị okpokoro isi. Ndị ọzọ bụ naanị ụkwụ abụọ ka ha nwere. Imerime ha bụ naanị ụfụfụ na-erugharị n'ikuku. Ha niile nọ na nnukwu aṅụrị n'ihi na Ọkaome emezuola nkwa o kwere ha ịkpọta mmadụ ha ga-eji mee nri. Ọtụtụ arọ agafeela kamgbe ha riri anụ mmadụ. Nke a mere ọṅụ ha na mkpọtụ ha wee dị ukwuu. Ha wee nọọ n'ahịrị, gbaa okirikiri, tinye Ọlamma n'etiti okirikiri ahụ. Mgbe nke a na-eme,

Ebe niile dara jụụ, mkpọtụ niile kwụsịrị. Ọ dị ka na ukwe ya ọ tọrọ ndị mmụọ ụtọ mere ha ji dajụọ. Ma eleghị anya ka ha nụ ukwe ahụ nke ọma. Ọ bụghị naanị na ha dara jụụ, ha dịkwa ka ndị dara mba na-enweghị ike imegharị ahụ. Na mgberede, otu egbe bidoro na-efegharị n'elu dịka ọ na-eso okirikiri ndị mmụọ na-agba gburugburu. O doro anya na egbe nụrụ olu ukwe Ọlamma wee bịa ka ọ mara ihe na-eme. Mgbe egbe hụrụ na Ọlamma nọ n'etiti okirikiri ndị mmụọ, ya ewere ire ya gụọ eze ya ọnụ mata na nsogbu dị. Ozugbo ahụ, egbe wee malite ikwe ukwe nke a. Ọlamma jisi ike, jisi ike na m na-abịakwa ọzọ. Ọlamma jisi ike, jisi ike na m na-abịakwa ọzọ. Nọgide na-ekwe ukwe, jisi ike na m na-abịakwa ọzọ. Ọ dịghị arụ i mere nwa mmụọ, jisi ike na m na-abịakwa ọzọ. Ọ bịara ije ga-ala ala,

mgbe ọlamma nụrụ ukwe egbe na-ekwe hụkwa na egbe na-efegharị n'elu obi ya wee lọda aṅụrị na obi isi ike wee nọchie ụjọ na ọnụma juburu ya n'obi ya aghọtakwa na ọ bụrụ na ọ nọ na-ekwe ukwe ndị mmụọ agaghị eme ya ihe ọjọọ ọbụla ọlamma wee nọgide n'ikwe ukwe na-esepụghị ọnụ mgbe nke a na-eme egbe wee fepụ jee chọwa ugo mgbe ọ hụrụ ugo ya akọọrọ ya ihe ọ hụrụ n'ala mmụọ ka ọlamma si daba na nsogbu dịka onye dabara n'ọkụ ugo wee kwere isoro egbe inye aka zọpụta ọlamma ha abụọ fere laghachi ala mmụọ mgbe ha rutere ha egbughị oge feba n'etiti okirikiri ndị mmụọ ma buru ọlamma fela Ha wee fegide wee gafee agbata mmụọ na ndị mmadụ wee rute obodo anyị. Aṅụrị jupụtara n'obodo anyị mgbe ha nụrụ ka egbe na ugo si zọpụta Ọlamma n'ọnụ ọnwụ. Ndị obodo anyị wee gbagharịa na-ajụ onwe ha sị, Gịnị ka ha ga-eji kelee egbe na ugo maka ihe ọma nke a ha mere? ha ekpebie na ọ dị mma ka ha nye egbe na ugo ụmụ rịrị ọkụkọ abụọ nọdụkwa ebe ahụ gwa egbe na ugo sị na ha na-abịakwa mgbe ọbụla ha chọrọ ọkụkọ ha ga-eji mee nri nke a mere na ọ bụrụ na nwa rịrị ọkụkọ na-akpagharị na mbara ma o lee ya anya egbe maọbụ ugo ga-eburu ya Ndị obodo anyị kpọkọrọ ọha na eze, ndị ọgọ na ndị enyi ka ha soro anyị ṅụrịa n'ihi ihe ọma nke a meere anyị. Ọ bụ ezie na Ọlamma dabara n'ọnya ndị mmụọ ma ọnya ha ejideghị ya.
Imerime mmadụ wee gbakọọ, onye bịa a kọọrọ ya ihe mere n'ala mmụọ, ka egbe na ugo si zọpụta Ọlamma, ụgba na okporoko nkwọbi nri ụkwa ụtara ji na ofe onugbu mmanya nkwụ na mmanya ngwọ wee jupụta ebe niile onye bịa o rie ka ike ya ha mgbe nke a na-eme ọlamma wee gbaara nne na nna ya izu sị na ya ahọrọla onye ga-abụ di ya onye a bụrụ ebube dike onye bụ eze ji bụrụkwa dimgba ebube dike bụ nwoke gbasiri ike bụrụkwa ọgaranya a makwara ya na ọ bụ onye na-enwe ọmịiko ebe ndị ogbenye nọ ozugbo ahụ nne na nna ọlamma na ndị obodo anyị wee gọzie ịlụ di na nwunye nke ebube dike na ọlamma ha wee bikọọ mụọ ọtụtụ ụmụ mara mma ndị a zụpụtara ka ha ghọta na oge ụfọdụ ihe a na-achọ n'ụkọ elu nwere ike ịdị n'ụkọ ala aha otu nwa ha bụ erimma iji wee cheta na a naghị eri mma eri kama na omume ọma ka mkpa karịa mma anụ ahụ nke a bụ ebe akụkọ a kwụsịrị kee ihe ị ghọtara n'akụkọ a ama m na akụkọ a na-ekụziri anyị ọtụtụ ihe akụkọ a na-ekụziri anyị na ọ dị mma dịkwa ezigbo mkpa ka anyị nwee afọ ojuju n'ihe anyị nwere na ihe ahụ anyị na-achọ n'ụkọ elu nwekwara ike ịdị n'ụkọ ala mgbe ọzọ